okay maka ndị na-asị let us go back to our root let us go back to our root ọkwa unu fụrụ ka this native doctor si wee nnọọ dobe ngwongwo na ngwongwo gbapụ ọsọ ọ gịnị na-achụ ọsọ yes achọrọ m ịghọta ọ gịnị na-achụ ọsọ ihe mere o ji wee dobe ihe o ji arụ ọrụ gbafuo wụchie ife niile o kekọsịrị kekọsie maka o ji ka ịgbachie ọ na-agbachi akara aka ụmụnna ya because I don't believe in that kechisie many things n'ebe a maka na asịrị let us go back to let us go back to our roots ọkwa unu na-afụ all this all this things ọ na-emesi because gọvanọ Charles Chukwuma Soludo pụta sị na ọ chọzi native doctors na this Igbo land but two people eburu ya n'isi sị na o mega arụ na o mega ihe ọ sị na ọ ga-eme gọvanọ Charles Chukwuma Soludo stọpụrụ native doctor mere arụ yes o nwe arụ ife o mere ọ stọpụ native doctors o mere o nwe arụ o mere chaa chaa ndị na-achọrọ ya ọma ndị na-achọ progress na this na our Anambra steeti bịa na-asị yes na o mere arụ na ọ bịa stọpụ native doctor is a lie ya bụ bụ ọkpọ asị tụsụọsgrin wụsị n'otu otu otu this native doctor si drọpụcha ama niile gbafuo ọ gịnị na-achụzi ya ọsọ yes ọ gịnị na-achụ ya ọsọ ọ gịnị na-achụ ya ọsọ mere o ji drọpụ ihe ya gbafuo ọsọ ndị na-achọ ọganihu Anambra steeti bụ ya pụta nnọọ a na-akọ ee o mega arụ o mega arụ na ọ stọpụ omenala ọ stọpụ omenala ọ stọpụ ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmadụ na-ajụ na Anambra steeti a ga-adịrata na mma ndị na-agwọ oke ite ndị na-agwọ oke ite ka gọọmenti Soludo stọpụ ma ndị na-agwọ ihe ụmụaka ụmụaka na-aga kidnapụ mmadụ ọgwụ yes o sị na o sị n'obi ndizi udo o sị na o sị na otu mmadụ si wee kechisi niile ma ndị ọ gbachi akara aka fa because akara aka mmefa ka ọ gbachi kechisi everything na-ekechisi drọpụ gbapụ ọsọ gịnị na-achụzi ya ọsọ ọ gịnị na-achụ this dibia ọsọ gịnị na-achụzi ya ọsọ mezi drọpụ ife a gbapụ ọsọ ọ kara ịkwụrụ ọ bụrụ na o nwe pawa ọ kara ịkwụrụ unu afụgo ya unu afụgo ya ihe mere this native doctor wee drọpụ ngwongwo na ngwongwo ịgbapụ ọsọ wee gbapụ ọsọ gịnị na-achụ ya ọsọ ọ bụ ndị na-achọrọ ọganihu ndị mmadụ yes a na-ekwu ekwusi ike ọ bụ ndị na-achọrọ ka this progress mmadụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo stop all these things ịfụrụ na eh stop all these things ịfụrụ na unfil na ọmadụ ihe yes some people feel that na not the wicked ọ stọpụrụ native doctors ọ sị na ọ stọpụrụ ndị omenala ife o kwuru na ọ stọpụrụ ndị omenala na ndị na-agwọ ajọ ọgwụ ka ọ stọpụrụ look at ọkwa unu na-afụ this type of things this type of things eh, mmadụ ibe gị kekọsịrị ka ihe ọ na-ekekọ ee eh, ife mmadụ ibe ka ọ na-ekechi akara aka fa na-ekechi ebe ọzọ ebe ọ na-ekechi yes ihe amadị ibe ka afa kechi apụta sị na gọvanọ charles chukwuma o mere arụ onwere arụ dama na-eme ọndị ọndị ọndị ajọ mmadụ na-asị na sef na gọvanọ charles chukwuma soludo mere arụ is a lie onwere arụ o mere onwere arụ o mere ka okwu abụrụ ife mmụta dị iru thanks for watching